ɲa maaw ma maa min bɛ ɲa maaw ma ka tɛmɛ bɛɛ kan o kun ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam maa o maa ni e bolo labilalen don maa min bolo labilalen don ka tɛmɛ bɛɛ kan k'o ye danfɛnw bɛɛ la sɔn hɛrɛma ye n'o y'an kundigi muhamadu ye sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam nka ko kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam k'a ka bolo labila k'a ka fɔnnasireya k'a ka ɲumanya kɛli ko bolofa bɛ k'a la waati jumɛn ko waati min na ni jibirila bɛna a kalan kuranɛ la jibirila b'a kalanni min kɛ kuranɛ la o bɛ kɛ sababu ye ka nɔbɔ a la a bɛ fɔnnasireya min kɛ dɛ a bolo labilalen min don dɛ a bɛ dɔ fara o kan bolofa bɛ k'a la k'o waati la ko pour que i ka kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ka fɔnnasiriya a n'a ka bololabila pour que i k'o faamuya ko kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ka fɔnnasiriya yɛrɛ ka jugun ka tɛmɛ fiɲɛ labilalen kan fiɲɛ sumalen n'a tɛ maa bɔ maa la denmisɛnninw b'u niyɔrɔ sɔrɔ a la maa o maa bɛ yen silamɛw kafiriw cɛw musow bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ a la o la kuranɛ jiginkun y'a ka nɔbɔ an na o la n ko kuma o kuma ni sunkalo sera kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ka mantɔn an ka kan ka anw yɛrɛ ni kuranɛ lajɛ est-ce que kuranɛ ko min anw bɛ ka o de kɛ wa anw ni kuranɛ yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na kuranɛ ka yamaruyakanw anw bɛ ka baara kɛ ni o ye wa ou bien an taara allahu subhanahu wa ta'ala ka danfɛn wɛrɛw de ka yamaruyakan n'u ka hakilina ta n'an bɛ ka baara kɛ n'o ye kuranɛ in dun kuma o kuma n'an ye baara kɛ ni a ye an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ dɛ an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ n'an kɛra k'a fɔ an kelen kelenna bɛɛ bɛ komi kuranɛ an bɛ tagama dugukolo sanfɛ o waati juguw bɛ siran an ɲɛ o waati la an ka laɲiniw bɛ sabati aw ma ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ka sahabaw i b'a ye k'a fɔ o kelen kelenna bɛɛ kun bɛ komi kuranɛ o bɛ tagama dugukolo sanfɛ n'i y'a f'u ye k'a fɔ ko alahu subhanahu wa taala ko tan kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn o b'o ta ban i b'a dɔn k'a fɔ umaru bin al-khattab don dɔ la

n'u bɛ misiri kɔnɔ kuranɛ b'u bolo u ka baarayɔrɔ la kuranɛ bɛ yen u tɛ fɛn kɛ min ni kunba kuranɛ ka yamarakan bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sugu kɔnɔna la u bɛ sanni ni feere fɛn o fɛn kɛ u b'a ani kuranɛ de suma ɲɔgɔn na du kɔnɔna la fana denw ka kan ka lamɔ cogoya min na a b'a lamɔ ni kuranɛ y'a fɔ cogoya min na mɛ n'anw yɛrɛ kuranɛ kalan dɔrɔn o b'an yɛrɛ mago t'a la o bɛ n'an mago don la an b'a kalan dɔrɔn mɛ kalan in kɔfɛ an yɛrɛ tɛ baara kɛ n'a ye n'i y'a ye anw yɛrɛ bilala kɔfɛ a sababuba dɔ ye nin de aw ma ye hari kafiriw yɛrɛ y'o dɔn u ka laɲiniba dɔ ye jumɛn ye pour que anw ka laɲiniw ka se ka sabati silamɛw la n'an sera ka kuranɛ in kɛlɛ kuranɛ in kɛlɛli ye jumɛn ye ayi kuranɛ ka yamarakan k'o bɔ u dusukun na u b'a kalan mɛ u tɛ baara kɛ n'a ye e yɛrɛ ka anw lajɛ an bɛ cogoya min na fɔlɔ anw de tun bɛ mantonw bɛɛ ɲɛfɛ mɛ sisan anw bɛ kɔfɛ kuranɛ bɛ maa min bolo olu man ka bila kɔfɛ dɛ ne ye jateminɛ kɛ nahnu ummatu suratu iqra walakinnana akhiru ummatin taqra anw de ye manton ye manton min ni kuranɛ aya fɔlɔ min jiginna a kan o kuranɛ aya in ko k'an ka kalan kɛ an ka kalan kɛ mɛ kunfinya ɲɔ ɲalen bɛ jamana minnu kɔnɔ manton minnu ni ɲɔgɔn cɛ o ye anw silamɛw ye an tɛ kalan kɛ an ka kuranɛ aya fɔlɔ min dun jiginna a m'a fɔ an ka seli dɛ a m'a fɔ an ka sun dɛ a m'a fɔ an ka jaka di dɛ a m'a fɔ an ka hiji dɛ k'an ka kalan kɛ anw de ka kan ka lɔnniya bɛɛ ɲɛɲini tant que n'a n'an ka diinɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ sabu kodɔn o ye mumini ka ɲinifɛn de ye n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a minɛ anw ka diinɛ in b'an yamara ni nin de ye mɛ n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ nunjuru bɛ maa minnu bolo u y'a sɔrɔ ni min ye ni kalan ye olu fɛ yen maa intellectuel dɔnnibaga maa min n'a hakili dayɛlɛlen don pour que u k'a f'i ma f'a k'a sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun taux dɔ bɛ yen hakɛ dɔ bɛ yen n'o ye livuru saba ye i k'o kalan dɔgɔkun o dɔgɔkun anw minnu ka kuranɛ aya fɔlɔ ko ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ahan anw bɛ kitabu joli kalan livuru joli kalan dɔgɔkun na kalo la i bɛ livuru joli kalan san na i bɛ joli kalan i ka kan k'i yɛrɛ ɲininka o la i dun ka diinɛ y'o de ɲini i fɛ kuranɛ y'o ɲini i fɛ o de la jaa n'an ye baara kɛ ni kuranɛ ye k'a faamuya an bɛ lafiya an bɛ taa ɲɛfɛ hakiliw bɛ dayɛlɛ kunfinya bɛ kɛlɛ n'o kɛra an bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ an ka laɲiniw bɛ sabati wa nahnu ummatu suratul hadid anw de ye manton ye manton min n'an ka kuranɛ sura dɔ tɔgɔ dara ko nɛgɛ sura ɛ nɛgɛ sura o dar'o la gansan wa o dar'o la gansan wa ayi a ma da gansan dɛ o ye ka cikan ni message dɔ de ci anw ma mais est-ce que o cikan n'o message anw y'o faamuya wa ou bien an m'o faamuya an ka kan ka ɲɔgɔn ɲininka o de la a ma kɛ gansan dɛ nɛgɛ sura sisan n'i ye diɲɛ lajɛ sisan

wa ma li zamanina aibun siwana n'an wulila maaw bɛ tan maaw bɛ tan maaw bɛ tan i k'a dɔn k'a fɔ lebu bɛɛ bɛ anw yɛrɛ de la n'anw y'an ka diinɛ in faamuya ka baara kɛ n'an ka kuranɛ ye nakunu fi muqaddimati lqafila anw bɛ bila maaw ɲɛ o la kuma o kuma ni sunkalo sera ni kuranɛ kalo sera manton yɛrɛ k'a lajɛ e yɛrɛ ni kuranɛ bɛ cogoya jumɛn na

ala de y'an da ale b'a dɔn problème min bɛna an sɔrɔ o problème ninnu fana n'o gɛlɛyaw fura ye min ye ala de b'o fana dɔn ale de y'o bɛɛ bila an ye mais n'an ye ala ta bila ka taa maa wɛrɛ ta ta an bɛ taa kɔfɛ o la kuma dɔw la nin waati la an ka kan ka hakili to la n'o ye alqiraa wa tilawa alhukmiya hadamaden kelen kelenna bɛɛ silamɛ kelen kelenna bɛɛ k'i lajɛ i ni kuranɛ bɛ cogoya jumɛn na e yɛrɛ est-ce que kuranɛ ko e ka taama cogoya min na i bɛ ka tagama ten wa i ka sanni ni feere kɛ cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i k'i denw mara cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i ka muso furu cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa i bangebagaw i k'olu bonya cogoya min na i bɛ k'a kɛ ten wa bɛɛ k'i yɛrɛ ni kuranɛ lajɛ manton fana ka a yɛrɛ ni kuranɛ lajɛ sabu an bɛ kuranɛ kalo de la maaw ka kan k'u hakili to nin na an ka nin faamuya i komi a ka kan ka faamuya cogoya min na ninnu ye mesajiw ye ninnu ye cikanw de ye a ka kan ka faamuya i komi a ka kan ka faamuya cogoya min na an b'a ɲini alahu subhanahu wa taala fɛ ala k'an bɛn sawaba ma fɔta ani kɛta la harisa kuranɛ in kalanni ala k'a nɔgɔya an ye an k'an cɛsiri magodon min ka kan ka k'a la a ka kan ka kalan cogoya min na kira sallallahu alayhi wa sallam ye magodon min k'a la dɔnnibagaba minnu tɛmɛna an y'o fɔ